na ị chọrọ igo ahịa ana na estate anyị m agwa gị ebe anyị nwere ana dị active kịta anyị na-ele anyị nwere Akụbeze housing estate phase 1 Ụmụagwọ community n'Imo steeti straight road port harcourt road from control ee eh, n'akụkụ university of agriculture right anyị alụgo ya gate gbaa ya fence pentie ya tinye ọkụ ọkụ na-enwu dọbata ọkụ na the estate na-alụkwa ụzọ n'ime the estate nke a 6.5 million ndị mmadụ bi n'ime the estate already 6 million 500,000 naira ọ bụrụ na ị chọkwara ịga na Akụbeze mega city estate nke dị na the same Ụmụagwọ community n'Imo steeti my brother anyị agbago ya fence right round nwee one entrance na ebidogo four structures there as I'm talking to you a na-ajack four building there now nke anyị kagburu ya na ntụ ejizina tata judge echi echi dị ime ana a na-asị gị goro 2.5 million nketa my brother next 15 years ị ka ya aba m uru n'ụwa ana a nwee ike ọ nọrọ 70 million 100 million ụnụ ma ka Nigeria si change and ihe ka mkpa ma ị na-eme invest na ana bụ gịnị goo ana dị mma ana anọghọ n'okwu ana anọghọ genuine maka ana amaghị ọgaranya ọ maghị okenye federal gọọmenti na ndị mmadụ na-anụ ma ọgụ na ana a na-agbagburu ya mmadụ awasị ya fọrọzie mụ na gị na-agbagbu individual bịa goro ana n'aka anyị ana a gbagoro fence o nwee C of O so this phase 2 a na-arụ 4 building n'ime ya kịta nọ na 2.5 million giveaway a jackchaa the building this week m bara n'ebe a next week ọ ga-abụ times two hmm. a double ọnụ ya because of material ọ bụrụ na ị chọrọ na Anambra steeti anyị nwere n'Ọka na Mgbakwụ nke a bulldozer nọ ebe a alụ ọrụ na ebujego ma block eji agba fence hmm? now anyị nwere already established estate fence bụ ihe kewara ha naabọ anyị lụgo one deck n'ime ya nke anyị kpọọ phase 1 before anyị gotekwuzie nke a dị n'akụkụ ya kpọọ phase 6 ma na Mgbakwụ na anyị enwena phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 phase 5 phase 7 anyị rechego phase 7 na nke a phase 6 understand ee eh, now gịnị ka m na-agwa gị bịa golu ana na Mgbakwụ Ọka 2.5 million giveaway price ọ bụrụ na ị chọrọ ebe anyị wepụta for farming na Oji River 600,000 naira anyị nwekwa for residence nke a 650 for farming ihe anyị nwere ebe about 4,800 plots so almost ọ one community ka ọ wụ 4,800 plots for farming and ndị mmadụ na-abuy ya ka akara i goo 10 plot e nye gị extra 1 plot free i goo 100 plot i nwee 10 plot free bịa goro 100 plot kụọ ya nkwụ ihe a bụ everlasting resources ị ya-anọ be gị na-akpọ ụtaba nwanne e jee gbuo isi akwụ meele gị mmanụ ego a na-abịa Malaysia ife e ji ide ebube taa mmanụ mụ nwa wepụtara nke m akụwago m obere oge na almost na emechego m fọrọ obere ihe ka m metọpụ ka e bido jee kụwa nke m nkwụ na na the same Oji River ee eh? anyị nwere n'opposite ESUT na Agbani ma mgbe anyị bidoro ile nke anụ ọkwa 335 ka 445 3 million 5 mgbe anyị bidoro ya 3 years ndị mmadụ na-asị m eh. ee eh, na bush na bush na-achị ha ọchị m were bulldozer tiwa the place gbaa ya okirikiri clear there evacuate ihe niine clear there bupụ ya ebe niine yelo ya pịa ya fence I spent over 56 million naira fencing that place nine nine coaches over 120 something plots m fensịa ya not only na m fensịa ya awụ ji m chipping wụọ ihe niile awụ dị ya wee rod kpaa ya right round nine nine coaches with nine inches block n'iru ESUT nwanne bịa n'ebe a na-abụzi salibon hmm. nwanne anyị nwoke nọ Canada o wunego 3 decking na-ewunikwe the same 3 decking na hostel uh, onye ke nọ UK arụchago duplex nke ya another two people kịta ebidogo and ihe m na-elezi ebe a na-ada 11 million afịa zụba afịa zụba To- si na afịa zụba afịa zụba si na afịa zụba afịa zụba ihe anyị na-ekwu e dey play dey show iro n'iru ESUT n'Obe jụọ ya ka ebe s- eh, Obe Girls dị na Obe Girls na ana ahụ ị ya-afụ ya na fence ya ma one decking ma three decking dị ya n'ime m gbago enu m gosi unu document ndị mmadụ ndị gorogo ọ bụrọkwa magic chee ka m gbago enu mana seeing is believing na m gbago enu ka ọ yara dị gị ka ka anyị just na-ekwufusi okwu Ka anyị gosipụta ndị gị ụgwọ ọnụ. Ka ọ yara dị ka anyị na-ekwufusi okwu o. Ee. This is my office. Fụrụ office m. Fụrụ pictures Igbo ndụ. Hmm? Now, ife a na-abụ ebe anyị nwegasị ana. Nke a na-abụ Oji River.

ee 400 different documents mana ụfọdụ ewelogo nke fa hmm? nke a bụ Oji River phase 2B fụ ebe the document dị ee m wepụta ofu kpọọ afa ofu onye ị yọta ama m kpa ọsọsọ na-eme gị ma m kpọrọ ya n'isi wepụtagodo m chere m i kweta na ọ na-eme ee afa ya nke a bụ Mr. Nebeife Ejike Mr. Nebeife Ejike ee eh, Garden Estate Omonili Lagos State anyị ama akpọzi remaining name ya nke ọzọ ya nwa nwe document nke ee eh, who dey my back eh, tinye ọka tiego mme ya nwe document nke a ihe niile a dị ebe a nwere afa ofu ofu o jiri phase 2B na-ene anya nke a wụ Ekwegbe ebe a Maduka rụrụ university na Nsụka anyị nwere about 100 and something plot there mana anyị erechago ya it is sold out hmm? nke a bụ Achalla n'akụkụ Anambra State University anyị erechagokwu ya